Welcome to Olivia Media. katangale amene ali mdziko kuno ndi wochititsa mantha chifukwa munthu mumamucheka background mumacheka anabapo ayi awo anaba nkhuku ndiye tisawauze kuti makiyi a khola akhale ndiwo chifukwa awa akuti anaba kakhulu kamodzi tsopano anthu awawa mukuwatchulawa pitani mukaone ma backgrounds awo chifukwa anthuwa sikuti angotulukira lero anthu ena amene amagwira ntchito kwakuti kwakuti pitani mukafunse kumene akugwira ntchito kuti zinayenda bwanji mukamva aa ndalama zakuti zinasokonekera mu mu mu mmene awa anali pampando ameneyo mukandiuze ine kuti ndi ndi mvotere kuti akhale mtsogoleri ayi ma mp athu anthu ambirimbiri amene ali mparliament kuti ndi anthu oti ndale apanga kwa zaka zaka lero ali ndi milandu yoti anaba ndalama ndi omwe awatamba zoti anasokoneza zawo zawo but we still have the same people to pick tisankhe ujeni pakati pa anthu omwewo mmenemumu muli ndi akuba muli anthu osaganizanso za anthu ena anthu amene amadziganizira iwo eni ndi mabanja awo that's why mumaona akalemera munthu salary yako ndi less than 2.5 million koma kungokhala pamenepaja zaka 5 uli ndi zimanyumba zimagalimoto ana ako amaphunzira kumasukulu akunja how you must be able to explain otherwise ndiwakuba basi waba sizako zinthuzo for example tingotenga Bingu Mutharika Bingu Mutharika ali ndi Ndata that's a serious property it's a palace msewu wa tala wopita kumenekoko chinthu chija kuti muchiwerengere in value koma ife tinazolowera kuti ah mapresident amatero paja mapresident amalemera basi amachoka amabwera wina amalemera amachoka ife timakhalabe chimodzimodzi tili ngati marobot ama tili ngati robot amakoka zoseweretsa ana zija mukakoka basi eh, krrrr, timasanga timasankana koti ife anthu akuno dziko limakhala ngati silawo ngati kuti analibwereka now we have become a corrupt nation corruption imalowa mkati kuti kwa anthu aja kuli kudula mitengo zonsezi ndi corruption yokhayokha chifukwa wina wake ndi wosagwira ntchito yake kumeneko kuphiriko sakugwira ntchito yake ku ministry of forest wina wake sakupanga ntchito yake nchifukwa anthu akungodula mitengo anthu akungowotcha makala tikudutsana nawo kupolisi sakufuna kutero Hmm? kuti mdziko lathu lino zikuoneka kuti aliyense akungoti ine ndithamangire ku ndale kukhala ngati kumeneko kuli ndalama zochuluka kuli anthu akuba osati kuli ndalama zambiri kuli anthu akuba kwambiri kodi tikakamba za zitukuko zimene zikuchitika ndamva mphekesera kuti ku- ku- ku rumphi ngati si ku Karonga ati ndi Rumphi kuli msewu kumenekoko on paper nkhani ikukambidwa ndi ya 18 kilometers koma pa ground po pali 1.8 or 1.8 i think 1.5 1.5 then you know are you telling me we are serious sikuba kumeneko milandu yochititsa mantha mdziko muno ya ndalama zankhaninkhani anthu ake ndimakuuzani aja kuti mumawaonabe kuti akuti awawa mabiliyoni mwakuti koma ayi ndithu tikudutsana nawo mu city center ali pa zimagalimoto zawo zopuma akupitabe kuntchito kwawoko part of us tonsefe kuti we have accepted that corruption is just it's normal kuchipatala kuja kukuthandiza ayi ukangopanga mwakuti mwakuti ndimadziwana ndi ndani ndi corruption imeneyo sunapereke ndalama koma anthu ukapita kuchipatala kuja anthu ali panzere iwe kuti akandithandiza msanga ine ndimadziwana ndi akuti akuti you are corrupt it's corruption eh 25 years ago somebody said ah okay akuti tiyike bungwe lizithana ndi katangale bungwe lothana ndi katangale mudzaonanso kuti kubungwe so lothana ndi katangale lonso kukuchitikanso katangale yonso anthu amene mwayika kuti athanenso ndi katangale kukuchitikanso katangale ndi pano mukundiuza kuti chabwino muonjezerano ndalama za nkhaninkhani kuti inu mukathane ndi katangale chifukwa kuti bungwe lothana ndi katangale lilipo kale koma likufika ndi ndalama za nkhaninkhani kuti lithane ndi katangale Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.